nọ m na be m akpọ m kpọkpọ ndu abụ onye na-akpọlụ ọta ka agụ be m awụla ọnwa na-eti eti na igbo ukwu eze ọnwa na-eti eti na igbo ukwu na-akpọ m ọnwụ kwụsị ngwere ọsọ bịaba biye nsi eje ma ejebe mgbe abata bụ ọnwa na-eti eti na igbo ukwu ebi espela abspera kụfụrụ nya mgbịrịmgba kụfụrụ ma odegwu mgbịrịmgba onye a na-ekwu nwere ibe ọ na-eme mgbe abata kpọọ ya ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu ọnwa eze ọnwa amara ibe ọ wụ ọ na-akpọrọ ọta ka agụ ya were nye mụ n'aka ọkwa ọ gbọrọ mmanwụ ọnwa na-eti eti mụọ mụọ kpọọ m ọta ka agụ mụ na-ebe anya na mmọnwụ a m bịara merụ ndị nze na ọzọ na-abịa arịọ na igbo ukwu na mmọnwụ a m bịara bịa na bebe na-abịa abịa ebe niile m kpọọ ya ebi espaya dị ọza m ọnwa na-eti eti na igbo ukwu m kpọọ ya eze ọnwa ọkwa ọma na ọta ka agụ na-awụ mmọnwụ arụsị ọkwa ọma na ọta ka agụ wụ mmọnwụ ụwa niile ọkwa ọma na ọta ka agụ wụ mmọnwụ ndị gburu ichi mmọnwụ nze na ọzọ ọkwa ọma na ọta ka agụ wụ mmọnwụ ndị ichie ọta ka agụ na-awụ o binie ndị ichie ebinie o jecha mba gọcha ọhụwogorocha na ndị ichie nata ọ nata ndị ichie anakpukwa nịa ka ọnwa na-eti eti n'ịnọ na-ene anya mmụwa kpọgwa ya eze ọnwa ọ mara ibe ọ wụ ọ na-akpọrọ ọta ka agụ ya were sọ mụ n'aka ọnwa na-eti eti were mụọ mụọ nịa ka m nọ n'anya na-ene anya mkpọ na anana nka nịa ka m nọ n'anya na-ene anya pg na igbo ukwu nịa ka m nọ n'anya na-ene igwe na ikenga na-amụba amụ ọnwa na-eti eti na igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa ọnwa na-eti eti mụkata mụ kpọọ m ọta ka agụ na ude mụ na-ede n'ụwa niile ọkpọgwa m ọta ka agụ ude mụ na-ede na mba niile mmọnwụ a m bịara na igbo ukwu merụ ndị nze na ọzọ na-abịa arịọ n'ụwa niile wọdịzikwu ofesi na-akpọ ya n'ike ibi abụrụ karịrị ọnwa na-eti eti denụ cheki nye mụ n'aka m narụ pg na igbo ukwu dee cheki sọ mụ n'aka m narụ mkpọ na anana nka denụ cheki sọ mụ n'aka ọbịọ nee n'anya igwe na ikenga dee cheki sọ mụ n'aka mmụwa kpọọ ya ebi espaya nye na-ebe anya na ọ ma na ọta ka agụ na-akwụdoro ibe dị mma ọta ka agụ na-akwụdo na ibe dị mma ọ na-awụ e jezi emebe mmọnwụ nụ ka ọ tọọ ụtọ eji emechi na mmanwụ ọkwa emebe mmọnwụ na ọ tọọ ụtọ ndị ọgaranya akwado mmọnwụ ọtọ ọgadube nọ na mmanwụ ọgaranya kwado mmanwụ ndị gburu ichi kwado mmanwụ ndị chiri ọzọ kwado mmanwụ fụ ya ya atọ karịcha ọnwa karịrị ọnwa nụ n'igbo ukwu abs pera today's car today moto na o ji adịrị hụ na mma ebe ọ wụ i dere cheki sọ m n'aka dekwuo nọmba eji ma makwụ ya ọta ka agụ n'isi dekwuo laịsensị ma ya ọta ka agụ n'isi ụnụ afụnana maka ọ na-awụ chi wo n'ụtụtụ na egbene akwa akwa kwacha egbene akwa akwa n'ụtụtụ kwa ya kwacha egbene ama na kpuwe ọgwa bụ ya kwacha chi wo n'ụtụtụ ọkpagharịba ọkparịcha chi mgbede gbere ụkwa egbene akwa akwa kwazuo ọ ma na kpukwara onwe ya ụla abs pera abs pera kụfuru m odegwu mgbịrịmgba nkụfuru m odegwu mgbịrịmgba onye a na-agwa ahụ na-emesi iri ike mmanwụ n'anya nkụfukwa mgbịrịmgba abs pera ọnwa na-eti eti na igbo ukwu ọnwa ọnwa ọnwa karịrị ọnwa nụ na igbo ukwu ọnwa ọnwa karịrị ọnwa na igbo ukwu be m nee n'anya si kenere m st martin na ụga st martin na ụga onye a na-agwa hụ na-emesi iri ike ka o ji adịrị ya na mma st martin na ụga adagada agba ọkụ ma abịa na mbe hụ na ebelebe gburu ọgaranya amawuo onwe ya odegwu na ụga o ji adịrị hụ na mma o ji adịrị hụ na mma ST Martin na ụga ST Martin na ụga o ji adịrị hụ na mma dee n'anya gị kenere m ebube ụga kenere m ebube ụga o ji adịrị ya na mma dee n'anya ST Martin na ụga dee n'anya kenere m ekwu eme ndị Igbo na ụga kenere m ekwu eme o ji adịrị ya na mma kenere mighty hand kenere mighty hand na ụga onye na-emesi ibe ike onye nọ na na Lagos erisie gị ike onye na-awụ ọbụ m na ọgbọ 1000 ma haba n'ihu the mighty hand na ụga o ji adịrị ya na mma kenelu m odegwu ndị na-ahụ ụwa na ọgbọ otizibe gị ike lee n'anya ọ na-ahụ mgbe abata na ụga na umecha mmọnwụ eburu ego bụ m n'isi ebube ụga o ji adịrị hụ na mma o ji adịrị hụ na mma lee n'anya ebube ụga o ji adịrị hụ na mma kenelu m igiriga na-ekwuru mmiri kenekwalu m isi mmiri na-ekwuru mmiri onye a na-agwa hụ na-emesi ihe ike isi mmiri o ji adịrị hụ na mma isi mmiri na-ekwuru mmiri onye na-awụ na ọbụ ọta ka agụ ọfịọ onye a na-awụ ọbụ ọta ka agụ omesiri ibe ike isi mmiri na ekwulummiri o ji adịrị hụ na mma isi mmiri na-ene anya kenelu m pg na ekwulummiri kenelu m onowu na ekwulummiri kenelu m igirigi na ekwulummiri isi mmiri osimiri ata ata na ekwulummiri ebelebe ji egbu ukwe isi mmiri na-ene anya kenekwuoru m odegwu kenelu m agbata oyi na ichida nee n'anya gị kenelu m agbata oyi na ichida gwara nya na aha a kara aka eruona aha a kara aka eruona nee n'anya agbata oyi na ichida agbata oyi aha a kara aka anaghị eri ngwọrọ onye dị ime wee jebe n'oke agbata oyi o ji adịrị hụ na mma nee n'anya agbata oyi na-ene anya kenelu m karịa dị udo ọgụ kenere m chara eze udo ọgụ mmanwụ igwe na ichida o ji adịrị ya na mma kenere m ya gwa ya na ọta ka agụ mmanwụ na-eri na ọgwọ mmanwụ na-emesi ibe ike o ji adịrị ya na mma agbata oyi na ichida atakata abụọ ọkwụrụ ọka ojiri ọdụ eme ọgụ

o ji adịrị ya na mma onye igwe o ji adịrị hụ na mma ọta ka agụ na-akpọ hụ na mmanwụ nee n'anya si kenelu m ntu ntu na-adazi enu ndị ji lọndọn wee mere ebe obibi ndị jiri ofesi were mere ebe obibi nee n'anya o ji adịrị hụ na mma ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu ọnwa ọnwa ọnwa na-eti eti ọnwa karịrị ọnwa ọnwa karịrị ọnwa kofuru m ọnwa mgbịrịmgba nke ofuru ma odegwu mgbịrịmgba onye a na-ekwu nwere ibe ọ na-eme ọnwa karịrị ọnwa n'igbo ukwu be m ọnwa karịrị ọnwa lee n'anya si kenelu m igwe amaọbịa igwe amaọbịa na o ji adịrị hụ na mma igwe amaọbịa na o ji adịrị hụ na mma kenelu m igwe igwe amaọbịa na-ene m anya ka m gwa ha okwu kenelu m igwe nganga ahụhụ eze kenelu m nganga ahụhụ eze na nsụka o ji adịrị ya na mma o ji oyiri eme ọgọ o ji oyiri eme ọgọ na patakọt nwa m o ji adịrị ya na mma nganga ahụhụ eze na-ene anya kenelu nkiri masta na agụlụzigbo be anyị mmanwụ kenelu m nkiri masta o ji adịrị ya na mma odegwu karịrị odegwu ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa ọnwa na-eti eti ọnwa na-eti eti na-ege m ntị ka m gwa ha okwu abs spela na-ene anya ọgaranya na-esi na chi agbaka m mbọ wụ ego nni ọnwa na-eti eti ịma na agawu n'aka mma ka ejebe ọgaranya nwee ọkọta okwu ọgaranya eme ego ọfụtakwa mana ọgaranya n'aka mma ka ejebe ọgaranya mụ ya amụ ya bụ ọgaranya ibe ego adahụ ụtọ mana eje na ụmụ ya ọgawu ya na ọtọ wuwe agawuje na ụba ọgaranya dị ikwuwe ọtọkarịa mana eje na ube ogbe nwee ya ọmara ogbenye isi lee n'anya ka m gwa ha okwu ọnwa na-eti eti na igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa ọnwa ọnwa ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu abs bela kụfụrụ ma odegwu mgbịrịmgba nke ụfụrụ nya mgbịrịmgba nke ụfụrụ nya onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme ọnwa karịrị ọnwa na igbo ukwu onye golu cheki wee nye m n'aka onye delu cheki wee nye na mmanwụ n'aka o ji adịrị ha na mma ọnwa na-eti eti ọnwa karịrị ọnwa na igbo ukwu ọnwa ụwa niile ọnwa karịrị ọnwa eze ọnwa na-eti eti na igbo ukwu lee n'anya kenelu m ogbuefi akụ nne ya na igbo ukwu kenelu m ije nwata na igbo ukwu o ji adịrị ya na mma lee n'anya abs belad abs belad ọnwa karịrị ọnwa ọnwa karịrị ọnwa na-ene anya ibe m hụrụ akarịa ive ọma ka ọ na-ahụ nri ya na ọgbọ emezive ive dị mma ọkwa ive ọma ka ọ na-ahụ nri ya ekwelu m n'ive ọma na-ene anya sị kenelu m ewefu dike na nanka ewefu dike o ji adịrị hụ na mma ewefu dike adagada abụọ na nanka ewefu dike na o ji adịrị hụ na mma oge ị na-emere ọta ka agụ akarịa oge ị na-emere ọta ka agụ akarịa oge ị na-emerụ ndị ogbenye niile na nanka ọkarịa oge ị na-emerụ ndị ibe na-esiri ike na nanka ọkarịa o ji moto eme ọgụ nwa m ewefu dike na nanka ọwọ nje sụrụ hụ na arụsị akaziene ịbụ n'anya akpọrọ m ewefu dike sị amarụgwọ na nkụ onye kpalụ n'ọkọchị udu mmiri ọ nyaa ewefu dike o ji adịrị hụ na mma na-ene anya kenelu m ome udo na-eti nanka kenelu m odegwu ndị nwe ọta ka agụ ewefu dike o ji adịrị hụ na mma ewefu dike kenelu m eze udo na nanka nkofulu ewefu dike mgbịrịmgba nkofulu na odegwu mgbịrịmgba nkofulu ya mgbịrịmgba onye a na-agwa hụ na-emesi ibe ike ewefu dike na nanka ọ na-awụ ibe niile kpara ego na-eri ego ve ọ na-awụ onye kpata ego na ọgbọ o ribe ego na ụdị dị mma okwu onye kpata ego nwee obi eji eri ego na ọgbọ agụ ya na mmanwụ ewefu dike ọ wụ onye na-awa agwọ ya sararị otijie ya ọkara oke ndị isi ke ndị ngwọrọ kenu ndị ibe na-esiri ike ke ụmụ ogbenye niile ka igwe ma ọta ka agụ odegwu karịrị odegwu ewefu dike kenelu m eze udo na nanka kenelu nye gwa ya na ọta ka agụ mmanwụ ewefu dike na-ene anya ọ na-awụ imebe ibe dị mma na ụlọ ọgbụ ụtụtụ ahụ arụ nri nzu ọ na-awụ ncheta hụ ụzọ ụtụtụ ekpeghị na ekpere ọ na-awụ ncheta hụ ụzọ ụtụtụ mmafuru nzu mgbaguo ibe anya na eke na na-eri na mma mgbaguo ibe anya na oye na na-eri na mma gwa nye ọnwa ike egbunahụ were ibe ọgọ ị na-emere ogbei gbadube o ji adịghị na mma ewefu dike kenelu m mmiri na nanka kenelu nye onye ji ilopu were mere ebe obibi kenelu m mmiri m sị gwakwa ya na ha akara aka eruwele kenelu nye sị nya dibe ọnwụ nya dibe ebe ọ wụ ọ na-ebere m akwa nwanne ihe na ọnwụ ji egbu na nwanne ihe mmiri nya dibe ọnwụ nya na-ebe anya na akwa na ebe ekpere na ekpere ya n'ọnwụ mmiri gị dibe ọnwụ nwanne nwoke ị na-ebere ọnwụ gburu dibe ya mana okwu m na-agwa hụrụ n'ọnwụ dibe onye bịara ụwa ji anwụ anwụ onye bịara ụwa ji anwụ anwụ mana ọ wụrụ mmadụ imerụ nwanne o ji na mmụọ gị dibe ọ wụrụ nwoke mere o ji na mmụọ gị dibe ọ wụrụ mmadụ imetalụ nwanne m nwoke ji na mmụọ gị dibe n'igwe niile jege n'ụzụ igwe niile jege n'ụzụ igwe anyị niile ji adịba chukwu mmiri nanka udegbu niile opu o ji adịrị ya na mma ewefu dike kenelu m mgbara gị nwa ka enyi nanka kenelu na mgbe odegwu ndị owu m ji ehi odegwu na o ji adịrị ya na mma ewefu dike kenelu m pg na nanka o ji adịrị ya na mma ewefu dike kenelu m igwe ọha nyere na nanka na o ji adịrị ya na mma kenelu nye na o ji adịrị ya na mma kenelu m ọnwa na nanka gwa ya na ọ na-aka mma nwa ogbei tụ uwe tụta ya rie ọ dịrị ya na mma mana ọgaranya tụ uwe ọ dị ya ka isi ibe gwara m ọnwa nya mesibe ibe ike n'oge ọ na-emerụ m na mmanwụ na o ji adịrị ya na mma gwara nya na ọ wụ ọta ka agụ agụrụzigbo dị iwe ma onye mmọnwụ ndị nanka na o ji emesi ife ike o ji adịrị ya na mma nene anya si kenelu m asiwaju na nanka asiwaju o ji adịrịba na mma ndị na-awa bụ ọta ka agụ ọfịọ asiwaju o ji adịrị hụ na mma nee n'anya si kenelu m onyiri ngụ ụgba onyiri ngụ ụgba nanka o ji adịkwuru ya na mma m sị kenelu m nwa mma nzukọ ọdụ nanka o ji adịrị ya na mma ndị na-ahụ ọbụ ọta ka agụ ọla aka ọkpọ ọ daa na ọkpọ kụọ ọdụ ego mee nwa mma nzukọ ọdụ nanka odegwu o ji adịrị hụ na mma nee n'anya m sị kenelu m agụ iyi na nanka o ji adịrị ya na mma m sị kenelu m agụ iyi na nanka gwalụ nya na ọta ka agụ ndị na-awa abụ ọta ka agụ ọbịọ nee n'anya kenelu m obele na nanka obele o ji adịrị hụ na mma kenelu m obiekunie na nanka o ji adịrị ya na mma kenelu m arụsị na nanka odegwu karịrị odegwu o ji adịrị ya na mma ndị na-awa abụ ọta ka agụ ọbịọ ndị na-agwọ ọbịa ọta ka agụ bụ ha igirige ndị na nke ududo ọnwụ egbu n'ebe ndị na nke ududo ibe eme n'ebe ndị na nke ibe eme n'ebe ụnụ abụ nana ibe mmọnwụ m ji eri mmọnwụ na-emesi m ike kwa mmebe ibe dị mma na ọgbọ agụghị ya na mmọnwụ ọnwa na-eti eti ini na igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa ọnwa nke ofuru m ọnwa mgbịrịmgba nke ofuru na mgbịrịmgba obere ya tiri ego ha nụrụ ikpe ego nke ofuru m ọnwa mgbịrịmgba ọnwa na-eti eti na igbo ukwu ọnwa na-eti eti na igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa ọnwa karịrị ọnwa tudeska tudeska ọnwa na igbo ukwu ọnwa na-eti eti ọnwa na-emesi ibe ike lee n'anya ọkwa na ahụ nne ekpe ekpere n'ọgbọ mkpegudo ekpere nụ n'ọgbọ ma nzugodocha enebe m anya ibe ọma na-abịa m n'ihu abs peyadị o ji adịrị hụ na mma lee n'anya si kenelu m ibe enu na ekwulọbịa odegwu na dubai o ji adịrị hụ na mma ibe enu ndị jiri ofesi wee mere ebe obibi o ji adịrị ha na mma lee n'anya si kenelu m onye ji agụlụ eze chukwu were marụ odegwu na south africa o ji adịrị ya na mma odegwu na south africa agụlụ eze chukwu na south africa o ji adịrị hụ na mma kenelu m ịmabiu na agụlụ eze chukwu ịmabiu na agụlụ eze chukwu o ji adịrị ya na mma ndị na-ahụ abụ ọta ka agụ ọbịọ ndị na-ahụ abụ ọta ka agụ orisibe gị ike ndị na-ahụ abụ ọta ka agụ ọbịọ nee n'anya si kenelu m oke japan na agụlụzigbo be anyị o ji adịrị ya na mma na-ene anya si kenelu m ohimiri oche ndụ ohimiri oche ndụ be anyị enyi ka enyi udu atata na udu mmiri eribe agwụ agwụ na be anyị mmadụ karịrị mmadụ nke ofuru ma odegwu mgbịrịmgba nke ofuru ya mgbịrịmgba ohimiri oche ndụ eribe agwụ agwụ na be anyị ohimiri oche ndụ na-ene anya ka m gwa ha okwu ọ na-awụ onye mere ibe dị mma na ụlọ obodo obodo eburu ya wee kpagharịba were ibe ọgụ ị na-emere obodo anyị kpagharịba were ibe ọgụ ị na-eme na be anyị gbadube were ibe ọma ị na-emere obodo anyị gbadube ka o ji adịrị hụ na mma ohimiri atata na Agụrụzigbo be anyị onye karịrị onye igwe karịrị igwe aka karịrị aka onye kacha n'ime anọ na be anyị onye na-emesi ibe ike ohimiri oche ndụ na-ene anya ụkwa na-awụ o bichaa na ọgbụ ya na ọ daa nwa ogbenye evuru biba mkpụrụ eribe agwụ agwụ o ji adịrị hụ na mma were ibe ọma ị na-emere Agụrụzigbo gbadube were ibe ọma ị na-emere ụmụ ogbenye gbadube na-ene anya ọtaka agụ na ndị ichie aka ji ọfọ na-agọrọ hụ ọfọ anyị na-agọrọ hụ ọfọ ogologo ndụ o ji adịrị hụ na mma ohimiri oche ndụ be anyị o ji adịrị hụ na mma kofuru na odegwu mgbịrịmgba nkofuru ohimiri oche ndụ mgbịrịmgba ọdagada Agụrụzigbo be anyị nke ofuru ya mgbịrịmgba onye a na-akwa akwa akwụrụ onye ụbịam na-azọ ọmụ kachie nee n'anya nsị kenelu m chifu John Mbebia na Nnewi kenelu m chifu John na Nnewi onye a na-agwa ahụ nwere ihe ọ na-eme chifu John Mbebia na Nnewi o ji adịrị hụ na mma na-ene anya were ibe ọgụ ị na-eme na Nnewi gbadube were ibe ọgụ ị na-eme na Nnewi gbadube chifu John Mbebia o ji adịrị hụ na mma onye na-awụ agba abata na Nnewi ọbịọ onye na-awụ agba abata na Nnewi ọbịọ chifu John Mbebia o ji adịrị hụ na mma were ibe ọgụ ị na-eme ude hụ na-ede na mba niile ude hụ na-ede obodo niile were ibe ọma ị na-emenụ na Nnewi gbadube kenelu m eze eyi ibe ya na Nnewi kenelu m odegwu odegwu na mgbe abata na be ya ọchọ gburu ebi ikpa ịmụ n'aka eze eyi ibe ya na Nnewi chedịga kenere m kenekwara m agụ mmiri na agụ ha na Nnewi na o ji adịrị ya na mma kenere m eze eyi ibe ya kenere m ya na o ji adịrị ya kenekwara m agụ omenka na Nnewi na o ji adịrị ya na mma na-ene anya ọnwa na-eti eti n'Igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa ọnwa karịrị ọnwa nke ofuru ma odegwu mgbịrịmgba ọnwa na-eti eti n'Igbo ukwu ọnwa ọnwa ọnwa na-eti eti ọnwa na-eti eti ọnwa karịrị ọnwa ọnwa karịrị ọnwa nọ n'Igbo ukwu o ji adịrị hụ na mma nee n'anya nsị kenelu m Eddy Boy na Nnewi o ji adịrị ya na mma Eddy Boy ọdagada bụ onye na-emesi ibe ike na Nnewi onye na-awụ ọgba abata na Nnewi ọbịọ onye na-awụ ọgba abata na Nnewi ọma igirige Eddy Boy atakata agbọ ndị kpara ego nwee obi eji erisi ego ike ndị kpara ego nwee obi eji eme ife o ji adịrị ya na mma nene anya si kenelu m capital oil na nnewi capital oil na o ji adịrị m na mma udu akọ mmiri na nnewi ọgọ ị na-emerụ nnewi akarịa nkụfuru m mgbịrịmgba nkụfuru capital oil mgbịrịmgba onye a na-awụ fuel ka ọ kpọghefu fuel ụmụ ogbenye agbara ụba onye a na-awụ kerosene nke ọgbaghefu nu kerosene ụmụ ogbenye agbara ụba onye a na-awụ fuel ka ụmụ ogbenye egote nwuru ọ kpọghefu onye ọwụna agbara ụba capital oil na nnewi ọgọ ị na-emerụ ụmụ anambara o ji adịrị gị na mma ọgọ ị na-emerụ ndị nnewi ọ ya adịrị hụ na mma were ibe ọgọ ị na-eme wee kpagharịba were ibe ọgọ ị na-eme ụkwụ akpọna hụ were ibe ọma ahụ wee jebe mana gị marụkwa na onye ọwụna na-eme ọgọ ọgọ na-eche ya n'ihu capital oil na nnewi o ji adịrị hụ na mma ọnwa na-eti eti na igbo ukwu ọnwa ọnwa ọnwa karịrị ọnwa na igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa na igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa oji adịrị ya na mma oji adịrị ya na mma nene anya si kenere m eselu ka n'oraukwu nwa obi ezu n'oraukwu oji adịrị ya na mma eselu ka n'oraukwu oji adịrị hụ na mma nwa obi ezu nene anya onye mụ na ya na-abụ nọ london were marụ eselu ka oji adịrị na mma ekpere na ekpere hụwa ọnwụ egbuna hụ na eke ọnwụ egbuna abịa na anọ n'ụbọchị be anyị onye ọcha bịa ma oji adịrị ha mma kenelu m ikwere nwara ibe akụ oji adịrị ya na mma kenekwuolu m enyi kenelu m obi ezu oji adịrị m na mma eselu ka na oraukwu oji adịrị hụ na mma ọnwa na-eti eti na igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa ọnwa ọnwa ọnwa ọnwa na-eti eti o ji adịrị ya na mma nene anya si kenelu m dọla na adazi enu si kenelu nya o ji adịrị ya na mma nene anya si kenelu m agụ mmiri na-agụ ọra agụ mmiri na-agụ ọha na orlu o ji adịrị ya na mma ndị jiri ofesi were mere ebe obibi o ji adịrị ya na mma n'agụ mmiri o ji adịrị m na mma ndị na-awụ na abụ ọta ka agụ ọbịọ nene anya si kenelu m mkpọmkpọ na obeledu nkụfuru m odegwu mgbịrịmgba mkpọmkpọ na obeledu o ji adịrị m na mma mkpọmkpọ ndị goro moto vi ọta ka agụ na-aga mkpọmkpọ baby face n'austria o ji adịrị hụ na mma baby face n'ọsọ o ji adịrị hụ na mma ọ bịara egbu hụ ji egbu onwe ya o ji adịrị hụ na mma na-ele anya si kenere m ghana boy na igbo ukwu ghana boy na o ji adịrị hụ na mma ghana boy ndị jiri ghana mere ebe obibi ndị jiri na ghana je kụọ ọkpọ wee na ghana boy na o ji adịrị hụ na mma ọnwa na-eti eti na igbo ukwu ọnwa ọnwa ọnwa karịrị ọnwa na be anyị ọnwa ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa na-ene anya si kenere m ọnwa na ụmụọna ọnwa na china odogwu na ụmụọna o ji adịrị hụ na mma ọnwa na china ọnwa na ụmụọna o ji adịrị hụ na mma nee n'anya kenere m ke- ke- ọnwa na ụmụọna o ji adịrị hụ na mma kenere m kọmputa na ụmụọna kọmputa na o ji adịrị hụ na mma ndị na-awa abụ ọta ka agụ ọfịọ kenere m ojima na ụmụọna onye ọcha na-ahụ mgbe abata na adị ya ọfịọ kenere m agụ bu dada ndị ji ofesi mere ebe obibi agụ bu dada na ụmụọna o ji adịrị hụ na mma were ife ọgọ a na-emere ọta ka agụ gbadube o ji adịrị hụ na mma ife m fụrụ akarịa ọnwa na-eti eti na igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa ọnwa karịrị ọnwa na igbo ukwu kụọrụ nya mgbịrịmgba kụọrụ m ọnwa mgbịrịmgba nee n'anya si kenelu m ogbuefi eze kwesịrị na isuọfịa mmanwụ

na o ji adịrị ya na mma ogbuefi akụ si na chi na isuọfịa na o ji adịrị ya na mma onye na-abụ ọta ka agụ ọfịọ ogbuefi akụ si na chi nwanne ikemba ndị ji obodo oyibo mere ebe obibi ndị ji ofesi were mere ebe obibi kenelu m eze udo akụ udo na o ji adịrị ya na mma ọ bịara egbu ndị igbo be anyị ji egbu onwe fa ọgwa onye were ife dị mma wee meere m ewere m ife dị mma wee siere ya ofe ọ lacha ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa ọnwa karịrị ọnwa n'igbo ukwu ọnwa ọnwa ọnwa karịrị ọnwa lee n'anya ndị niile m na-ekpere ekpere na be anyị ndị na-emerụ na ọta ka agụ ife ọma ana m akwụcharụ fa ụgwọ gwa fa na ife dị mma na eke ji akpọ fa ihu gwa fa na ife dị mma na afọ ji akpọ fa ihu gwa fa na ife dị mma bịa na anọ n'ụbọchị ji akpọ fa ihu o ji adịrị ndị na-emerụ m ife ọma were ya wee gbadube ọnwa na-eti eti na igbo ukwu o ji adịrị hụ na mma mkpọ na ana nanka ife ọma unu merụ mba ọnwa na-eti eti na igbo ukwu o ji adịrị hụ na mma igwe na ikenga ife ọma unu merụ mba ọnwa na-eti eti na igbo ukwu o ji adịrị hụ na mma nee n'anya pg na igbo ukwu Ibe ọma unu mebe ọnwa na-eti eti n'Igbo Ukwu, o ji adịrị unu niile mma. Cheque unu deruvi ya ọta ka agụ, o ji adịrị ndị Igbo be anyị mma ma dịkwara unu mma. Ebe unu si weta nye ọta ka agụ, ya baịkwa na eke, ya baịkwa na oye, ya baịkwa na ọbọ, ya baịkwa abịa na anọ n'ụbọchị be anyị. Na-ene anya sị kenere m ndị ọnịkọ kọm, ndị ọnịkọ ndị ọnịkọ na ọnịcha ado ndị ọnịcha club ndị ọnịkọ club na ọnịcha ha o ji adịrị ba na mma ndị na-awụ ezumezu ruo akpa ọta ka agụ ọbịọ ọnịkọ club o ji adịrị ụnụ na mma welu na ibe ọma ụnụ merụ gbadube welu na ibe ọma ụnụ merụ mgbe m bịara ọnịcha mee ya gbadube chairman ọnịkọ club ọnịcha ado o ji adịrị ụnụ na mma o ji adịrị ba na mma ibe ọma unu na-emerụ m ya gadube ekpere na-ekpe na ọwọ m na-agọrọ unu niile ya dịrị nụ nwoke mma dịrị nwaanyị mma ndị ọma